Agus truslóga fada á thabhairt san chun tosaigh, ceann deas seolta isteach os cionn Ben Walsh ansan, atá b'fhéidir ag feidhmiú mar chosantóir le cois aige Corcaigh, Michael Collins amach go dtí Jack O'Neill anois, an neart aige a chéile comhraic a chaitheamh do agus an sliotar a chur thairis an trasnán, ardscór aige O'Neill. Ón gcluiche deirneach arís, isteach láithreach go dtí an líne lántosaigh tá Stritch istigh, Cashman fé bhrú, an pointe tógtha aige Stritch, na foirne ar chomhtharrac. Timmy Wilk, fear an Chóbh á thiomáint fada agus é tógtha go diail san aer aige Barry O'Flynn, ag brú anso thar Cahill ach an fód á sheasamh go diail aige John Cahill, má tá, tá an ceann san stiúrtha go hálainn aige Barry O'Flynn. An-scór.
Seo ceann fada tógtha an turas san aige Mark Sheedy, Corcaigh anois á dh'oibriú ó idir na línte, déanta go deas anso aige Peter O'Shea, beirt ó Rogha Éireann sa líne leath thosaigh. Tá Flynn ag déanamh go diail an briseadh tógtha anso aige an tarna fear ó Rogha Éireann, Finn O'Brien, agus a phointe faighte aige. you know b'fhéidir go raibh deiseanna éagsúla os a gcomhair.
Corcaigh ag dul siar ach tá Ben Walsh, fear eile de chriú Chill Ia, bainte amach acu agus tá a phointe bainte amach aige Ben. An stíl atá i gceist sna sinsir le feiscint ag an gcriú faoi 20 agus tá an ceann sin buailte go hálainn, an bhfuil sé fada go leor, tá go deimhin, John Murphy. Fuinneamh agus muinín foirne. Seo chugainn arís Costello. Fear so breabhsach buailte isteach aige siúd. Sin scór den scoth ansan a bhí ag teastáil go dóite ón gClár. an Chláir. Briseadh eile faighte anso aige Corcaigh, Peter O'Shea. Caite siar aige siúd Adam O'Sullivan. Tá sé buailte ard aige fear Bhéal Átha an Cheasaigh. Ard agus cruinn. Anois mar sin an Clár ag teacht, Eoin McMahon ó Naomh Seosamh, Dúire, Gort Lomáin, Boyce arís. Bhí sé ag cuimhneamh ar phointe an bhfuil an seans léite air, greim ciorraithe go hálainn ar fad aige Seán Boyce. Anois mar sin ceann fada eile in airde ansan le Barry Walsh. Briseadh faighte anso aige Oisín Fitzgerald ó Chumann Naomh Caitríona, slí déanta aige dhó fhéinig agus go deimhin féin tá an cruinneas go maith chomh maith. Chun a sháith siad sa chosaint. Michael Collins ag teacht isteach ón gcúinne, brú ar O'Leary agus tá an luas ag teacht anois ó Dhiarmuid Stritch, Boyce ag feitheamh, an pas fachta agus tá seans ar chúl anso agus tá an cúl fachta! De dhroim camáin b'fhéidir nó an talamh! Címid é, coimeád é, you know, coimeád sé foighneach, coimeád sé ar an talamh. Pointe chun tosaigh atá Corcaigh anois. An Clár arís le Michael Collins. Tá raic á dhéanamh aige Collins. O'Neill. Gan féachaint ar na cuaillí tá na foirne curtha ar chomhtharrac aige. Smeach ana-dheas aige Fred Hegarty ach é de mhí-ádh air go raibh Corcaíoch eile ag feitheamh. Eatarthu a d'éirigh le Corcaigh an bheart a dhéanamh ansan agus sin pointe fíor-thábhachtach aige Barry O'Flynn. Déanta go raibh ar fad ansan aige Finn O'Brien, siar anso agus an ceann san isteach go dtí Adam O'Sullivan! An trasnán i gcuntais di! Mí-ádh ceart ansan ar Adam O'Sullivan. Chímid an pas cliste gleoite ag dul isteach do O'Sullivan. Rinne sé an rud ceart agus caithfidh mé a rá gur. Ortha agus Corcaíoch. Buaite go deas ansan agus é lascáilte nó buailte isteach go héadrom aige Boyce agus tá deis anso anois aige Jamie a rinne a éacht. Is é Jamie Moylan. Ana shábháil aige Daniel O'Connell, Seán Boyce, n'fheadar sa diabhal conas a fuair sé seans ansan, Daniel O'Connell ar deireadh thiar.
Seans anso ag Jamie Moylan, rinne sé gach uile rud i gceart, an-sábháil ansan ag Daniel O'Connell. 0-13 aige, Corcaigh 1-8 aige an Clár, anailís ar an méid sin i ndiaidh na bhfógraí sa. isteach ina ghlaic aige Seán Boyce agus tá bearna beag anois i lár na páirce. Chuir Kilroy an ceann deireanach ar fóraoil. Tá rudaí ceartaithe anois aige. a dhéanamh agus chun é a dhúnadh. Briste anuas go dtí Oisín Fitzgerald. Tá fear laistigh do an pas ag teacht agus ar deireadh thiar Adam O'Sullivan. Tá a phointe aige ar chúl a bhí sé ag cuimhneamh. Idir an dá linn Adam O'Sullivan agus arís tá an luas agus an scil aige, beirt acu a d'iarraidh gan calaois a dhéanamh. Ard scór ar fad aige Adam O'Sullivan. ar an bpainéal sa bhuadar an chraobh dhá bhliain ó shin i 20, 23. Anois mar sin an aire an-scaoilte agus sin pas álainn ón bpoc sleasa chomh fada le Eoin McMahon. Siar anso go dtí Jack O'Neill agus tá sé sin thar a bheith néata. Ach tá tarrac ar Chorcaígh ann, ina measc Timmy Wilk. Bonn curtha aige Timmy fé fhéinig. Anois mar sin, cé a bhuafaidh an ceann seo? Tá sé buailte san aer! A leithéid de shábháil! Finn O'Brien leis an iarracht ach Mark Sheedy thar barr arís sa chúl. Chímid an seans anso agus scoth. Ina ucht istigh Timmy Wilk a d'iarraidh seilbh a ghabháilt ach tá an tseilbh géillte agus isteach anso le Michael Collins, an neomat cinniúnach go Stritch agus tá cúl oibrithe ag an gClár. San dara ar a thóir anso Michael Collins ag teacht díreach isteach, an-phas do.
Daniel O'Connell ó Dhrom Aidhne. Níl sé fada go leor, sin rud amháin. Cé a bhuafaidh in airde leotha? An briseadh tógtha aige Michael Collins, tá an réiteoir ar tí an fheadóg a shéideadh agus beidh an Clár sa chluiche ceannais i gCúige Mumhan le Tiobraid Árann. Tá buaite acu ar Chorcaigh don gcéad uair le haon bhliain déag. Paul Flanagan, tánn tú sásta? Tá Corcaigh croíbhriste.